Today we have come to uncover the history and origin of the Igbo nation because this is said to be the home of the progenitor of the Igbo race. Obu Gad bụ Obu Gad onye lụrụ ya bụ Eri Arọdị na Areli ụmụ Gad lụrụ obu a obu a adịgo ọkpụtọrọkpụ obu a bụ ebe Igbo Bini, Igala, Tiv, Idoma, Jukun, Urhobo, Itsekiri and Isoko si gbasa. Ihe melie mgbasa na-emetụta Igbo n'obodo dị iche iche bụ na Gad bụ nya bụ nwa nke ịsaa Jekọb onye a na-akpọ Izrel. Eri bụ nwa nke ise Gad. Eri mụrụ ụmụ nwoke ise na ofu nwaanyị. Mgbe ị sị na unu si na Nedo, ama m na unu so na m- m- nke ọ mụtara bụ nwa ya nwaanyị. Diọkpala Eri bụ onye a na-akpọ Agụlụ Eri. Onye na-esote Agụlụ Eri bụ Ata Eri, ya bụ Ịgala. Nwa nke ịtọ bụrụ Ọba Eri, ya bụ Benin down to Ife. Nwa nke ịnọ bụrụ Igbo. Nwa nke ise Eri mụtara bụrụ Menri. Menri mụrụ ndị a na-akpọ ndị Jukuns, ndị Tiv and Idoma na ofu nwa nwaanyị ọ mụtara a na-akpọ Adamgbo Adamgbo mụrụ Nneyi dị n'Ụmụleri Nnewi Nneni Nneise Nnobi Nnọkwa ya ka o ji gbasaa nchọpụta ndị niile a m kpọrọ gị mụbazi ụmụ wee gbasaa Ọ bụrụ na ihe gbasatara Eri na Naịjirịa na-emetụta about 16 states na Naịjirịa bụ ihe Eri mụta, ọ bụrọ sọsọ Igbo. Eri is traditionally said to be the son of Gad, who is the seventh son of Jacob in biblical tradition. This connection places Eri with a significant genealogical framework linking him to a broader historical and spiritual lineage. Obu Gad bụ obi jikọrọ Igbo Igbo bụ nwa m Eri. Igbo adarọ n'enu. Mmadụ ada ada n'enu. Onye a na-akụzi na Igbo dara n'enu a na-enyerọ ezigbo nkụzi. Ihe m ji sị na Igbo adarọ n'enu bụ na Igbo bụ nwa nke Eri. Eri bụ nwa Gad. Gad bụ nwa Jekọb. Jekọb bụ nwa Aizik. Aizik bụ nwa Ebraham. Ya ka ndị be anyị ji asụ n'asụsụ Chukwu Okike Abieme. Anyị na-elote nna anyị bụ Ebraham. Chukwu Okike Abieme. Igbo bụ onye mụba bụ Eri. Eri bụ onye onye mụ ya bụ Gad. Onye mụ Gad. bụ Jekọb, onye mụ Jekọb bụ Aizik, onye mụ Aizik bụ Abraham. Ka e gosi na Igbo adarọ n'enu. Adị na ebe a ka Igbo si gbasa. Ebe a dị mma rinne na-alụ ọlụ kwesịrị ịlụ nne wee luo mgbe ndị ọcha chịlị Naijiria izizi batalị bụ ndị a na-akpọ Portuguese enwerọ nsogbu e nwere e nwere ụmụnne naabọ na-emetụta na-emekọlịta ihe o ji o ji sị na-emekọlịta bụ na ọ sọsọ ebe a ka e nwere mana mbata ndị Portuguese mere ka e kelie Idu into three e nwee Idu Ime ya bụ Idah nwee Idu Ife ya bụ Benin nwee obodo Idu ya ebe ị nọ taa Enugwu Aguleri ọ bụ na e kewawo Idu into three then Attah na-achị Igala kingdom wee gbagobe ndị ọzọ Ọba na-achị from Benin wee gbadaba ndị ọzọ Eze Eri na-achị ebe a wee gbadaluo n'obodo a na-akpọ Opopo nke a ka dị ndị Portuguese emerọ ọfụma ha wee chọga ndị a na-akpọ Britain ndị Britain batazia wee yuzuo ive ụmụ oyibo na-akpọ divide and rule wee bịa gbulie ebe a e wee nwebazi obodo dị iche iche ama Idu Eri kingdom bido n'obodo a na-akpọ Agbor kwụsị n'obodo a na-akpọ Oron bụ this Idu nke anyị nọ Idu nke Ive bido n'Agbor ahụ kwụsị n'obodo a na-akpọ Ijebu Igbo. Idu nke Ime bido n'obodo a na-akpọ Ogurugu kwụsị na Makurdi. Mana ndị Britain bataziri wee yuzuo divide and rule wee kretivezi ive a na-akpọ warrant chiefs. A bịa na ụmụnne naabọ eme onye onye isi mee onye onye isi so o mezie enwere ike ndị igbo a na-asị na igbo enwero eze igbo nwere eze na ọwa mara eze ebe anyị nọ bụ eze jikọrọ igbo niile na ọ bụ na a ya-ekwu okwu ya gbasara igbo bụ ebe a ka a ga-anọ kwue so na ebe a metụtara nsọtụ ihe niile ebe niile

So I'll be here to ask the locals some questions and see how they help me better answer about the history and origin of the Igbos. nke rekọdịrị record ka oyibo bịara ebe a abụghị just mmalite ndị igbo ọ bụ mmalite ndị igbo bụrụ mmalite ndị afrịka because na so many other people from different countries na Africa abịachago ebe a wee sị na ebe a predatesịrị ebe ọzọ niile ha chọtara na ya bụ ebe Africa bidoro ebe human being bidoro so from the records recent record records e nwere now na ọ bụghị just ebe a bụ mmalite ndị Igbo so ọ bụghị sọsọ ya ka ọ kwụsịrị na ọ bụ mmalite Africa as a whole but because na amaghị dịka o si wee kọwa amaghị enweghị written record a na-ekwu na e nwere ebe a hụrụ na Kenya na e nwere ebe a hụrụ na Aguleri na e nwere bronze na Benin ma ya bụ ebe a ka e si wee kpụrụ ihe e ji wee riz bronze wee gbadaba Benin you understand ehe so from the records e nwere na ebe a bụ mmalite ndị Igbo bụrụ mmalite Afrịka mana enweghị written records because na oyibo esirighị ebe a wee malite that time mana ihe anyị ga-ekwuru ya bụ from the archaeological records e nwere like o nwere professor from Kenya bịara ebe a site na ya ga-alakwa sef na ya amaghị na this kind of a thing dị here na mgbe ya abịala here na ya echebu na ọ bụ na Kenya echebu na ọ bụ ebe ọzọ dị iche iche na ebe afrịka bidoro na ya amaghị na ọ bụ ya bụ ebe afrịka bidoro you understand Eh, it's just like eh, ndị nwere record rekọdịrị na Bible about Adam and Eve Eh, because na ha na-ede ha na-ede kwa ha dere English anyị na-agụ ha dere Bible anyị na-agụ ọ bụrụ na eh, na ha bịara ebe a kịta for instance na ha nwere access to this place na e nwere ike maọbụ ya bụ na ndị be anyị nwere access to putting down ihe dị n'ebe a na e nwere ike the story a na-ekwu about ihe dị na Bible the origin of every other thing ọ bụrụ a changed something ọ ma mbụcha like that mana eh, ebe enweghị written records just like he said na after years hundreds of years and thousands of years na ị ga-ere ohucha ndị Aguleri nwere mmadụ you understand i can now remember that na o nwere Aguleri bụgoro gọvanọ Obiano you understand kedu ụbọchị anyị bido produce be prọfesọ few years ago how many professor bụ ihe ebe anyị je keep record a na-echi eze here ebe a ka eze bidoro e nwere eze Lejja a na-echi echi eze Lejja ma eze Lejja nwoke taa, anyị ada anụdụ except ka otu anyị bịara kịta anyị anụghị maka Aguleri na Aguleri na ihe ore ka na omiti na ya jebe ichi eze na o nwere na dị olu Igbo na-esi na-abịa So unu enwere any cabinet member? n'ebe ahụ Eh, How can we ha- how can, how can that be? ọ dịghị possible mana anyị enweghị rekọd anyị enweghị rekọd and you can see poverty na ọ bụrụ ka na ọ bụghị na poverty and na anyị adị enlightened enough gịnị bụ ihe a na-akpọ Aguleri ha kọwa mana ọ ga-abụ sit down and sit down ị kọwa mgbe unu bidoro otu ndị nna gị si wee kọrọ gị akọwa ka anyị si wee bido otu ndị nna anyị si wee kọwara anyị then ndị archaeologists are a pillar the thing were something from that place jebe mebe findings were from here jebe mebe findings from that place now we be able to find out ndị bụ the first you understand like let, let me tell you oge hụrụ ihe a ama mgbe my brother kọgoro gị about this place Ehe. o nwechara ihe dị ebe a dị significant i je na Aguleri na ọ ma adị je na Aguleri ọ dịrọ. Like what and what? Good. Ọ bụ na i lee anya ebe a ị hụ na ọ dị ka a golden palace. Ejeghị m Aguleri, eje shole gị na Aguleri, but this kind of a thing adịghị na Aguleri. O nweghị ebe ọ dị n'Africa. Good. Why I tell you this is, ị bịa here, okwute a nwechere okwute a ị hụrụ nwechere part ebe eze Lejja ga-anọ ebe ndị ọha ga-anọ ebe ụmụada ga-anọ it is a sitting palace ebe a na-ahụ ị hụrụ dị a kind of pathway bụ spirit spiritual pathway bụ ihe a this kind of a thing adịrọ na Aguleri Everything here, the backed up by the ancient times and this, their spiritual uh, uh, uh, togetherness. This kind of a thing adịrọ na Aguleri. Ndị jele akwụkwọ na-akụzi ihe dị iche iche mana ọ bụ elu elu ụnọ va na anụlụ gba mkpu gba mkpu gbagolu n'enu mkpu Igbo nwere nna nwee nne na ebe a ka Igbo si gbasa onye sị na ọ bụrọ ebe a ka Igbo si gbasa nya kpọọ afa nna Igbo ahụ na e nwere ihe ngosi na ọ dị dịka m sị gị na ebe a anyị nọ bụ Obu Gad na eze nke mbụ chịrị ebe a bụ Eze Anyiamigbo agawa ebe 4000 eze nke dị ndụ a na-akpọ eze nke ịbọọ bụ Eze Agụve ka dị ndụ till taa 2960 years and is alive taa na a na-akpọ ya miracle tree a na-akpọ ya trinity tree a na-agwụ ya afa dị iche iche mana afa ya bụ Eze Agụve maka na eze ahụ nọrọ ka ọ nọchala ndụ naa kụ osisi ahụ and osisi ahụ bụ ụzọ nnukwu osisi naatọ na ihe ịvụnụrụ ya nwere ofu mgbọrọgwụ three trees that has only one root and is visible till today anyị kwuchaa ị chọọ ka e luo e luo i metụ ya aka i were anya gị fụ ya bụ eze nke ịbọọ chịrị mba ụwa anyị ana-akọrọ akụkọ ka o wee tọọ ụtọ na ntị anyị na-akọ nke a na ka anyị na-akọ anyị na-egosi dịka m sị gị na ebe a ka igbo si gbasa Ee, anyị nwere ihe ngosi na Igbo si ebe a pụọ. Nke izizi bụ na ọkpụkpụ ụnọ Igbo dị. Ọkpụ ụnọ ọkpụ ụnọ ebe Igbo bili tupu ọ ọ naa dị gosiri na ọ dị. Then ihe niile obodo niile dị n'anị Igbo na e nwere ntụziaka si ebe a abụrọ afa mmadụ ka fa na-aza iji mee ka ọ dị gị nso rinne bụ na i luo n'Abia steeti o nwere obodo a na-akpọ Ọkpụala Ọkpụala Ọkpụala dị n'ime Ngwa O- vileji dị n'azụ ebe a kọmuniti dị n'azụ ebe a bụ ihe a na-akpọ ya bụ Ọkpụ Ngwa abụrọ afa mmadụ na ọ n'abanị ka ba pụrụ agha ka ba ji pụọ ngwa ngwa ngwa fa wee pụọ luo gosi na ha si ebe a luo isi obodo fa ọ bụrụ Ọkpụala and niile onye ọbụla si Ngwa ị jụọ onye si isi obodo ndị Ngwa niile bụ Ọkpụala na ebe ahụ ka ha na-eje pilgrimage nke gosiri na ha ka na-elota ebe ha si ihe m ji akọwa ka o wee doo gị anya bụ na sọ ndị Igbo bụ ndị na-agbanwe ava mana ị gbanwelide ava na-enwe ya enwe ive ị ya-arapụ ga-eji gosi afa gị dịka onye afa ya bụ Ikechukwu ọ na-aza Ike ọ rapụwo Ike ka e wee malụ na afa ya dịba o nwere onye afa ya bụ mma ọ bịara na mma ọ na-aza mma Aha. so ọ bụ afa ka anyị ji achọta obodo ka m wezie kịta obodo ị nọ taa bụ Enugu Aguleri onye mụ Enugu Aguleri bụ afa ya bụ Ezi obodo Ezi na-adịrọ n'anị Igbo eruro nne obodo Ifite na-adịrọ n'anị Igbo eruro nne obodo na-enwerọ Ikenga eruro nne nke gosili na anyị maala ihe anyị na-ekwu mala ebe anyị si makwụla onye anyị bụ By preserving and celebrating both the mythical and the empirical, we honor the full breadth of Igbo history.